Alhamdulillah Rabbi Alamin, Alhamdulillah Rabbi Alamin, Alhamdulillah Rabbi Alamin. An bɛ Ala fo ka barikada ale min kɛra sababu ye ka bi yira ne na aw la k'aw fo ka waleɲuman dɔn aw fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ arajo Ambiance FM na bi kɔnɔntɔn ni wolonwula tɔmi naani k'aw fo ka waleɲuman dɔn sabula diinɛ don an ko bi ni Ala sɔnn'a ma an bɛna min ye jɛmukan sigi min ye Ambiance FM sanfɛ Ala min y'o jira na k'a fo ka barikada k'a fɔ jigiya foyi tɛ anw ye ni ale tɛ n'o Hasbunallahu wa ni'mal wakilu Moribabugu dugutigi alimami a diinɛ ɲɛmɔgɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo fo ka taa se Gabakɔrɔ Droit dugutigi alimami a n'a diinɛ ɲɛmɔgɔ ma a n'a ye a komini ɲɛmaa k'aw fo ka waleɲuman dɔn fo ka taa se Bamakɔ n'a a tɛfɛdugu bɛɛ lajɛlen k'u fo ka fara ninnu kan k'a fɔ a sɔgɔlen bɛ arajo Ambiance FM na ka bɔ Moribabugukaw fɛ yen nɔ bi kɔnɔntɔn wolonwula tɔmi naani alamisa o alamisa nɛgɛ kanɲɛ mugan kelen mana se a ni ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min ye émission débat sanfɛ ka wele bila mɔgɔ ma mɔgɔ minnu ka wulikajɔ sabati u ka sigida kɔnɔna na n'a ka ja jamana kɔnɔna na ka se ka min ye walawala kɛ baaraw kan yaasa a ɲɔgɔnnaw bɛ se ka caya cogoya min na o siratigɛ fɛ bi ani maa min o tɛ maa dogolen min ye Moribabugu komini Gabakɔrɔ Droit komini n'a ka ja an b'a fɔ Bamakɔ kɔnɔna na sabula a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri ni ala sɔnna ma an bɛna kuma ka ka ɲɛsin min ye dugu yɛrɛ ɲɛtaa ma adama an ka maa welelen ale ye kɛnɛ sɔrɔ min ye an ka studio kɔnɔna na n'o ye arajo Ambiance FM nin waati na bɔlɔlɔ sanfɛ nɔsɔnbija ale kɛlen bɛ ka fili fiɲɛw sanfɛ k'aw fo ka waleɲuman dɔn min ye arajo Ambiance ale suwandili la o la an bɛ taa an ka maa welelen fan fɛ min ye A bɛ a tɔgɔ n'a jamu fɔ an ɲɛ na ani ka foli di mɔgɔw ma i ni ɲkuma an bɛ se ka i tɔgɔ ni jamu
ne tɔgɔ ye Seyidu Samakɛ sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Gabakɔrɔ Droit ma n bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo ka arajo Ambiance FM ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo
Ayiwa Seyidu Samakɛ le tɔgɔ la an bɛ Droit komini a cɛ n'a muso a denmisɛn ni maakɔrɔba fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ an na nin waati in na an b'a fo ka waleɲuman dɔn a bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min na min ye komini bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na ayiwa n'a fɔ an y'a fɔ an ɲɛ na cogo min na bi an ko an bɛ Seyidu Samakɛ ka bisimila ka sababu kɛ min ye Gabakɔrɔ Droit a mɛri kɔrɔ Ala hinɛ a la n'o ye Modibo Danbele a ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ a ma kɛ Seyidu Samakɛ kɔ min ye maa min tun b'a a kɛrɛfɛ ka se ka min ye baara ninnu ka se k'a jɔyɔrɔma don ka se ka baara ninnu ka taafan ninnu ka se k'a dɛmɛ a la Seydou Samakɛ a maa fɔlɔ dɔw ye o la bi an ye wele bila ka na min ye Modibo tali kɔ an b'a fɔ ala hinɛna a la Seydou Samakɛ i bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna fɔlɔ Modibo a ye wulikajɔ min kɛ ala kɛlen ka mɛriya kalifa a la a ye wulikajɔ min kɛ San damadɔ kɔnɔna na i bɛ se ka mɔgɔ hakili jigin a la yanni an ka don aw yɛrɛ ka wulikajɔw la d'accord musa o diyara n ye san'an ka don kuma kɔnɔ an bɛ ala fo ka ala barikada k'an bangebaw fo an bɛ seli an kuntigi kan n'o ye mahamadu sallallahu alaihi wa sallam i ye ɲininkakali minnu kɛ a diyara n ye Modibo Danbele an bɛ dugawu don k'a ye ala ka hinɛ a la k'a dayɔrɔ suma ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen Modibo Danbele a kɛra mɔgɔ ye min ma dogo Gabakɔrɔ komini kɔnɔ a kɛra mɔgɔ ye min ma dogo mali kɔnɔ ka da a ka cɛsiriw kan a n'a ka wulikajɔw komini kanu na donc Modibo ka baara a tɛ se ka fɔ ka ban Modibo ye fanga ta a kɛra mɛri ye ala y'a garisɛgɛ san naani a sera k'o kɛ mɛriya baaraw kɔnɔna na mɛ san naani kɔnɔ Modibo a ye komini kɔnɔdenw a ye ɲɛkura di u ma a ye hakilisigi di u ma a ye baara dusu don u kɔnɔ ka da a yɛrɛ ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiriw A n'a ka commune kanu kan donc o la ni a y'an ɲininka an k'an da don a ka baara dɔw la an bɛ se ka belebele dɔw fɔ parce que Modibo ye min kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ Modibo ye min kɛ a ka mɛriya kɔnɔ a tɛ se ka fɔ ka ban euh, Modibo nalen ye mɛriya la je peux dire que a ye baara fɔlɔ minnu kɛ o ye ka adamadenw yɛrɛ ka u cɛ kala parce que n'i y'an ka sigida ninnu ta a baaraw ka gɛlɛn n'i y'an ka sigida ninnu ta a ɲɔgɔn faamu ka gɛlɛn mɛ Modibo kɛra mɔgɔ ye a nalen a kɛrɛfɛlaw la mɔgɔw caman tun bɛ yen o ye faama bɛɛ ka ala deli ye mɛ i bɛ taa sɔrɔ mɛri kɛrɛfɛlaw la an caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen mɛ hakililaw tɛ kelen kuntilennaw tɛ kelen mɛ Modibo sera d'abord ka commune kɔnɔdenw a cɛ fara muso kan surtout la jeunesse o min maîtriser ka gɛlɛn ka se ka olu don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ o kɛra ka baara fanbaw ye ala barika la jeunesse sera ka ɲɔgɔn kan fɔ euh, cɛ fara muso kan bɛɛ sera ka ɲɔgɔn kan fɔ gabakoro commune kɔnɔnaw la donc après modibo bɛɛ b'a dɔn euh, a bɛ fanga ta wagati minnu na a ma fila fɔ a ye commune kanu de fɔ a ma fila fɔ a ye baara de fɔ donc euh, ala barika la a y'i kɔ da baaraw la euh, jusqu'à ce que mɔgɔw tun b'a fɔ ko baara dɔw yɛrɛ ka gɛlɛn mais ala barika la ni commune kanu b'i la ni cɛsiri b'i la ala bɛ kow nɔgɔya i bolo donc euh, je peux dire que commune kɔnɔ alhamdulayi gabakoro commune tɔgɔ sera yɔrɔw la a tun ma se yɔrɔ minnu na o sababu kɛra cɛba in de ye n'o ye modibo danbele ye modibo a ka baaraw kɔnɔ a ka wulikajɔw kɔnɔ an bɛ baaraba minnu fɔ an bɛ se k'an da don damadɔw la n'i ye gabakoro commune ani moribabugu commune u jɛlen bɛ kaburudo dɔw la n'o ye an bɛɛ lajɛlen ka so laban ye an bɛ dugawu kɛ ala k'a n'an cɛ janya modibo sera ka kaburudo clôturer parce que lɛw ani baganw olu de tun taa don kaburudo kɔnɔ ani adamaden hakili jugutigiw ka taa don kaburudo kɔnɔ ka tiɲɛliw kɛ donc a y'o ye ko o tɛ fɛn ɲuman ye a sera ka wulikajɔ sabati ka kaburudo clôturer euh, ka ban plus de, de, de 7 hectares mm. donc a bonya a n'a fɛn bɛɛ lajɛlen modibo y'a clôturer en même temps ɛɛ bi n'i ye an ka mairie lajɛ i bɛ ɲɛ kura dilen ye mairie ma n'o ye bâtiment kuraw ye modibo a sera ka o bâtiment ninnu k'olu kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ mm, o y'ale ka réalisation dɔ ye o y'ale ka réalisation dɔ ye mm-hmm. baaraw ye dɔ bɛ dɔ nun don mm-hmm. a tɛ laban ale tile la mm-hmm. mais a pose de la première pierre modibo y'a kɛ financement modibo de y'a kɛ modibo de y'a baara bɛɛ lajɛlen kɛ mais ala barika la a ma se ka ban ale ɲɛna n'i ye an ka sugu kura ta sugu min tɔgɔ dalen b'a la n'an b'a fɔ ma marché moderne de gabakoro droit ala barika la modibo a ye partenaires ɲini minnu sera ka na ka na sugu belebele in jɔ parce que n'i y'an ka musow ta u bɛ tirikitɔrɔkɔw de kɛ donc ka se ka bɔ sɔgɔmadaw fɛ pour que ka se ka musaka fitininw ɲini feerew la ka taa u ka denbayaw dɛmɛ ka se ka taa u cɛw dɛmɛ donc a y'a ye k'a fɔ sugu fitinin bɛ suguda la sani ka se mairie ma a ka dɔgɔn jama dun bɛ ka bonya donc a ye partenaires ɲini pour que ka se ka sugu belebeleba dɔ jɔ ala barika la bi o sugu in A bɛ ka laɲɛnamaya o ye moribo ka baara dɔw ye moribo sera ala barika la n'i ye titibugu ta parce que titibugu fana o y'an ka komini duguba dɔ ye mais kɛnɛyaso tun tɛ titibugu la titibugu mɔgɔ caman tun bɛ taa clinique privéew ou u bɛ taa korofina ou bien commune un dɔgɔtɔrɔsow la donc a y'a ye k'a fɔ o tɛ fɛn ɲuman ye N'i ye adamadenya fɔ i ye kɛnɛya fɔ donc a ye partenairew fana ɲini u sera ka na ka na kɛnɛyaso belebele jɔ n'o CSCOM ye titibugu la ala barika la bi titibugu sugu min ni goudron man jan donc moribo sera ka kɛnɛyaso jɔ yen bi a baaraw banna ka inauguration kɛ docteur bɛ ka baara k'a kɔnɔ bi alihamdulilahi Titibulakaw tɛ banabagatɔw ta tuguni ka taa n'u ye commune un na u t'u ta tuguni ka taa n'u ye clinique privéew la donc moribo sera ka olu kɛ donc je peux dire que bi n'i y'a lajɛ k'a fɔ k'an ka denmisɛnninw n'o ye banankɔrɔ ye fana y'an ka dugu dɔ ye banankɔrɔ denmisɛnninw tɛ bɔ banankɔrɔ tuguni ka kilomɛtiri kelen kilomɛtiri fila tɔgɔma ka taa ekɔli la tuguni o ye moribo ka cɛsiriw ye a sera k'a ye k'a fɔ yen denmisɛnninw u bɛ tɔgɔma ka bɔ yen ka na moribabugu ka bɔ yen ka na gabakoro kɔnɔna na ka na kalan kɛ donc a sera ka partenairew fana ɲini ala barika la ka se ka ekɔliso jɔ yen moribo ka baaraw a ka ca a ka ca mais kumabaw la moribo sera ka ninnu kɛ kominiw kɔnɔ n'i ye adamadenya ta

bana minnu b'i la i ni fura minnu kan kan u b'a d'i ma fi sabililahi a sera k'o bɛɛ lajɛlen ta en charge donc o baaraw tɛ yen k'a fɔ ko mɛriya baaraw mɛri kan k'i ɲɛsin minnu ma mɛri kan k'i kɔda minnu na ko Moribo ma se ka dɔ kɛ a bɛɛ lajɛlen na ayiwa Seydou Samake eh, bamananw ko ten ko sagafo a tɛ su lawuli nka a bɛ kɔmaw hakili to ɲɔgɔn na n'i y'a ye an ye hakilinaw jiginw kɛ an bɛ fɛ ka na don kuma na sabula Moribo ye baara caman kɛ Baara caman hukumu kɔnɔna na a tun bɛ min ye sifinnaka min gɛrɛ la kosɛbɛ ka min ye taasira yira o la i n'a fɔ bamanan b'a fɔ cogo ko yanni i ka maa dege min ye jɛgɛ dun na i b'a dege a minɛcogo la o tun ye e ye a ka ca la a caman tun ye e ye o y'a to bi an y'e weele ka na san naani san duuru tɛmɛnen kɔ moribo ka kalifa minɛnen a la yala Seydou bi an bɛ don min na ko sisan ala kɛlen k'a ka baara kɛ yala min ye moribo kɔ a kɛra maa caman na ko bi Seyidu a bɛ wulikajɔ min na ko bi tɛ se ko Modibo taara o y'a bɛɛ bannen aw min tun b'a nɔfɛ ko o y'a fara faralen o ye baara yɛrɛ bannen a caman ta tun ye o ye fo tɛ se ka kɛ nka an ɲɛ b'a la san naani san duuru kɔnɔna na halisa Seyidu sera ka wulikajɔ sabati ka se ka min ye halisa Modibo jɛɲɔgɔn a caman bɛ yen nɔ k'o fara ɲɔgɔn kan ka tila ka a ɲɛsin komini ɲɛtaa ma Modibo a sera k'o baaraw kɛ cogoya jumɛn na an bɛna don o kɔnɔ eh, ne ko Modibo eh, Seyidu a sera k'o baaraw kɛ cogoya jumɛn na eh, musa o ɲininkali diyara n ye mhm. bamananw ko ko adamaden y'a yɛrɛ de ye mhm. mɔgɔninfin n'i kɛra mɔgɔ ye hakili d'i ma k'i garisɛgɛ ɲɛmɔgɔ la ɲɛmɔgɔ min ni baara dusu b'a kɔnɔ i b'a jateminɛ ka baaraw la ka i sen da a sen da nɔ la an bɛ se ka a fɔ an kunna diyara parce que an ye cɛba min sɔrɔ n'an b'o ka kuma la n'o ye Modibo Danbele ye Eh, a ma foyi dusu jigin gabakoro komini denmisɛnninw kɔnɔ n'o min tɛ baara ye a ma foyi jigin gabakoro komini denmisɛnninw kɔnɔ min tɛ bɛn ye a y'o de ɲɛ jira an na ala mɔgɔninfin b'i ta la ala b'a ta la ala m'a kɛ sijantigi ye Modibo a ye baaraw dusu minnu don anw kɔnɔ Modibo ala nana a minɛ an na ala nalen y'a minɛ an na nowanburu kalo tile tan ani kɔnɔntɔn san ba fila ni mugan donc an ye a bila ala minɛn kɔnɔ mais anw y'a ye Modibo taalen kɔfɛ k'a fɔ Modibo taara eh, mais ala barika la Modibo ka denmisɛnninw bɛ yan Modibo taara eh, mais gabakoro komini bɛ yan Modibo taara mais mɔgɔ minnu jigi tun bɛ Modibo kan olu bɛ balo la olu bɛ gabakoro komini kɔnɔ donc eh, anw fana y'a ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ a ye fɛn dɔw dusu jigin an kɔnɔ parce que Modibo tun bɛ kuma dɔw fɔ n bɛ deli ka mɔgɔw hakiliw jigin a la n'a y'an lasigi a b'a fɔ n'a ye n ye fili la n'a m'a fɔ n'a tiɲɛna a ma tiɲɛ ne kelen bolo a tiɲɛna an bɛɛ de ye donc n bɛ se k'a fɔ Modibo kɛra faama ye min y'a ka fanga fan kelen ye k'a di a kɛrɛfɛmɔgɔw ma donc o la ala kɛlen k'a minɛ an na anw fana an m'an sigi an ye an wulikajɔw daminɛ an ye wulikajɔ fɔlɔfɔlɔ minnu kɛ moribo taalen kɔfɛ o kɛra moribo ni mɔgɔ dannamɔgɔ minnu tun bɛ baara kɛ ani jɛkulu minnu tun bɛ baara kɛ n'o ye associationw ye ani jɛkuluba minnu tun bɛ baara kɛ komini dugubaw n'a dugumisɛnninw na n'o ye groupementw ye donc an wulila ka s'u ma ka hakilisigi d'u ma k'a yir'u la k'a f'u ye u k'u hakili sigi moribo taara mais ala barika la moribo ka denmisɛnninw bi yan Donc ni Ala y'an garisɛgɛ minnu na, an ye minnu ta Moribo ɲɛ kan, an ye minnu ta Moribo taamasenw na, Moribo ye minnu fɔ an ye ka t'i da, ni Ala ma an ka jɔnya jɔ an na, an bɛ olu baara ninnu, an bɛ continuer n'u ye ka u lase a seyɔrɔ la, olu baaraw la an bɛ se k'a fɔ parce que moribo ka ɲɛnamaya kɔnɔ a y'i jija eh, an ka kulukoro gudɔrɔnba in eh, bɛnniw bɛ tɛmɛ a tun bɛ nɔgɔ cɛncɛnw bɛ bɔ a kan jusqu'à ce que a tun bɛ accident provoquer mototigiw bɛ glisser a kan u bɛ bin moribo tun bɛ bɔ dimanche o dimanche an bɛ taa gudɔrɔn in furan donc o la o sera ka accident caman bali an ka gudɔrɔn kan ka bɔ yan ka taa fo moribabugu komini kɔnɔ ka bɔ yan ka taa fo titibugu la moribo sera ka gudɔrɔn bɛɛ lajɛlenw nettoyer k'a jɛ donc a fatulen kɔfɛ anw fana ko an t'an sigi moribo tɛ yen mais anw bi yan surtout anw sifinnakaw anw de bɛ se ka wulikajɔ kɛ ka farikololabaaraw kɛ donc an y'o baaraw daminɛ ka se ka denmisɛnninw na motiver ka se k'an tɔw la motiver an ka wulikajɔw sabati dimansiw fana fɛ an tun bɛ bɔ maintenant ka se ka gudɔrɔn nettoyer donc olu kɛlen na donc an sera ka baaraw caman kɛ olu kɔfɛlaw la donc n'i ye an ka komini ta dɛsɛbagatɔw de ka ca a kɔnɔ musa donc an sera ka wulikajɔw kɛ Donc an ye wulikajɔw kɛ ka se an ka partenaire dɔw ma donc an n'olu kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ donc parce que n'i ye Moribo ka baaraw ta toujours i b'a ye k'a fɔ hakilina dɔw tun b'a la sann'a ka taa donc an ka wulikajɔw kɔnɔ n'o ye denmisɛnnakaw ye donc an sera ka partenaire dɔw sɔrɔ Dieu merci o partenaire ninnu sera ka na an ka komini kɔnɔ ka na n'o ye jibondonw ye ka se ka na jibondon ninnu walankata an ka komini fan bɛɛ lajɛlen na a ma dan an ka komini ma a sera ka kɛ hali moribabugu komini yɔrɔ camanw na donc nin yɔrɔ in na an bɛ ONG TASAC an b'u fo ka se ka mɔgɔ b'u cɛla k'o ta tɔgɔ ma n'o ye ATK ye k'a fo u ka wulikajɔ kɔnɔ u sera k'anw ka komini jiko gɛlɛya tun bɛ komini nin kɔnɔ komini kin caman tun bɛ yen jiko gɛlɛyaw tun bɛ yen musow ka baaraw tɛ taa jiko kɔ mɛ u sera ala barika la sato tan ani naani u sera k'o kɛ anw ka komini kɔnɔna na ka dɔ kɛ moribabugu komini kɔnɔnaw la dɔnku a sato kelen o kelen A valeur bɛ taa i jɔ miliyɔn tan ani duuru la dɔnku a sato tan ani naani n'i y'a jateminɛ a bɛ bɛn miliyɔn kɛmɛ fila ani miliyɔn tan dɔnku Modibo taalen kɔ Modibo ka denmisɛnninw a jigi tun bɛ minnu kan ani minnu ye wulikajɔw kɛ ala barika la an n'an ka partenaires n'o ye ONG Tasaki ye an sera k'o kɛ an ka komini kɔnɔ dɔnku o baara kelen kɔnɔna na toujours ala ma don i yɛrɛ de ye parce que n'i y'a f'i ɲɛna anw ka baaraw kɔnɔna na a ka gɛlɛn mais Ala barika la an n'an ka partenaires sera ka ɲɔgɔn faamu an sera k'u ladon ka ɲa k'u bɛrɛbɛrɛ k'u tɔbɔtɔ eh, u sera ka o baara kɔnɔna na ka partenaires wɛrɛw an n'olu ɲɛ yira n'o ye ONG Al Amal ye donc euh, olu fana sera ka 2025 yɛrɛ kɔnɔ ka château mugan d'an ma mugan ni tan duuru tɛ kelen o ni tan duuru fana tɛ kelen ye olu ye château mugan d'an ma dɔnku an y'a lajɛ an ye tan duuru kɛ yɔrɔ minnu na parce que ala barika la an ye sato fɔlɔ an y'o kɛ balakɔrɔbugu la ka dɔ kɛ jinkɔni deux la ka dɔ kɛ karamɔgɔbugu la ka dɔ kɛ faranda la ka tila ka dɔ kɛ titibugu la sala ala barika la sala garisigɛla sato duuru la moribabugu komini kɔnɔ an ye sato kelen kɛ yen nɔ sato bɛɛ lajɛlen sato tan naani u y'an ni ONG Al Amal min ɲɛ yira olu sera mugan in na Dɔnku u ye fila kɛ fɔlɔ maintenant kɔmi mali fan bɛɛ lajɛlen de don u bɛ baara kɛ yɔrɔ bɛɛ la dɔnku u bɛ taa segu ani Mopti mara la u bɛ se ka baara minnu kɛ yen ka sɔrɔ ka segin ka na ka sɔrɔ ka na an ka baaraw kɔntine dɔnku olu ka sato kelen o kelen o valeur bɛ taa i jɔ miliyɔn tan na dɔnku olu sera k'o fila kɛ fɔlɔ dɔnku u bɛ an ka sato dafa sato tan ani wɔɔrɔ ala barika la bi an ka komini kɔnɔna na denmisɛnnin ka wuli ka jɔw la an ka kolon kɔnɔla sera ka lafiya jiko la tu ni i ko an kanan da don an ka baaraw la a bɛ tile pakɛ olu ka baaraw ka ca ɲ ansa fɛ an bɛ jugu in na ɛ se n'a ma ɲɛ aw tɛ miiri kɔnɔ a tɛ kɔse a tɛ m ye nka a ye kundon ye a ye kun ni sifininakaw ye aw sera ka a tɛna sɔrɔ k'a fɔ ko sini o ye aw bi sifinnakaw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani wulikajɔ ni cɛsiri ye k'o hakilina sɔrɔ ka se ka taa ni partenaires ta na min ye château bi saba ani kɔ mais an bɛ yɔrɔ min sa tan ni wɔɔrɔ kɛra commune kɔnɔ a tɔ tan ni seegin bɛ kɔfɛ ka na yala e bɛ se ka mun fɔ sifinnakaw ye hali minnu bolo tɛ min ye commune baara la fɔlɔ e bɛ se ka mun lajɛ ka mun f'u ɲɛna yanni an ka s'o ma fɔlɔ Château in yɛrɛ inauguration in kɔnɔna na yala e ye sentiment jumɛn ye dugudenw yɛrɛ ɲɛ ka ɲɛsin e yɛrɛ ma ni ONG in ma a ka nin baara la ani jiko gɛlɛya fɛ mun kan o ɲininkakali o diyara n ye adamaden baara fan o fan nɔgɔya b'a la gɛlɛya b'a la surtout n'i y'an ka commune ninnu ta a faamuyaliw ka gɛlɛn surtout dɔw ye nin baara ninnu na a bɛ k'u ɲɛna k'a fɔ ko musakaw de bɛ ta ka da aw ma aw de bɛ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ONG ninnu ka baaraw la musaka dɔrɔmɛ kelen tɛ di mɔgɔ ma e de b'i ka musaka dɔrɔmɛ kelen u tɛ cinq francs dɔrɔmɛ kelen o sɔgɔlen u t'a ta k'a d'i ma k'a fɔ ko nin baara in kɛ minɛn minnu fana bɛ don a la ONG in tɛ minɛn kelen a t'a la sɔngɔ d'i ma t'a san ka na u b'u ka minɛn bɛɛ lajɛlen san aw bɛ mun kɛ baara fɔlɔw la an ye baara minnu kɛ o ye ka se ka yɔrɔw yira u la jiko gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na parce que yan y'an sigiyɔrɔ ye an b'u dɔn donc an b'an ka kinw ta Jiko gɛlɛya bɛ kin minnu na an bɛ se kin dugutigiw ma k'a ɲɛf'u ɲɛna an ye partenaire dɔw sɔrɔ n'o ye baɲumankɛ tɔn dɔw ye u bɛ fɛ ka na an ka commune lafiya jiko la donc ni olu y'u ka hakilinaw di an ma ka accord d'an ma bon a bɛ se ka kɛ maintenant partenaire ninnu bɛ sɔrɔ ka na u bɛ n'u ka baaraw kɛ donc olu gɛlɛya an y'olu sɔrɔ mais adamaden baaraw don anw b'a faamu parce que an bɛ sigida minnu na an b'a dɔn mais bɛɛ ka o ka jɛya bɛɛ ye dɔrɔmɛ kelen a tɛ di partenaires de bɛ na u ka hakilinaw bɛ boli fɛn minnu kan u b'u ka baaraw kɛ cogo minnu na u bɛ na n'u ka musakaw ye ka na baara kɛ maintenant an ye nisɔndiya minnu sɔrɔ a la o ye commune kɔnɔdenw yɛrɛ kin denw i bɛ taa yɔrɔ dɔw la i b'a ye k'a fɔ ji t'u bolo u bɛ kilomɛtiri fila kilomɛtiri kelen boli katakataninw na puspusninw na ka bidonw da u kun ka taa jiw ɲini mais i b'a ye ji di don vraiment i b'a ye k'a fɔ commune kɔnɔdenw u lafiyara u lafiyari minnu kɛra adamaden n'i yɛrɛ y'o ye an bɛ nimisi wasa o b'an fa gɛlɛya minnu b'an kɛra an na an bɛ ɲina o bɛɛ lajɛlen kɔ parce que adamadenya tɛ taa ji kɔ mɔgɔninfinya tɛ taa ji kɔ donc ni an y'a ye k'a fɔ ko adamadenw sera ka nisɔndiya sɔrɔ fɛn min dir'u ma u y'a minɛ ni barika ye o nisɔndiya vraiment an tɛ se k'o fɔ ka se a dan na.
Ambiance FM bi kɔnɔntɔn ni wolonwula tɔmi naani an sigilen bɛ Moribabugu Salamukɔrɔ ale yɛrɛ soba la n'o ye immeuble Kulibali ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲumandɔn pari an kelen yanni ka se Moribabugu kaburudo sirafara ma an bɛ gudɔrɔn kɛrɛfɛ nin nɔ k'a fɔ jamukan o ye min ye face à Musa Kulibali n'a bɛ kɛ alamisa o alamisa ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ mugan ni kelen ka taa bila mugan ani fila la ka wele bila min ye commune denw ma commune denw ka wuli ka jɔ ka bɔ u ka commune kɔnɔ ka se ka na kuma min ye u ka baarakɛtaw kan yaasa maa wɛrɛ fana bɛ se ka min ye baarabaw kɛ sigida kɔnɔ cogo min na jamukan in ale sigilen o kama o la ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲumandɔn an bɛ ka misali sɔrɔ cogo min mɔgɔw kɔni k'u tulo b'an na nin waati in na an b'u bɛɛ lajɛlen fo dakuruɲɛ kelen o la halisa k'a fɔ an na maa welelen ale Seyidu Samakɛ n'i ko Seyidu Samakɛ maa dogolen tɛ min ye nin commune fila in kɔnɔ n'a ka jan an b'a fɔ Bamakɔ n'a tɛfɛduguw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri ka ɲɛsin min ye commune ɲɛtaa ma o la halisa Seyidu an bɛ nin fan fɛ n'a ma ɲɛ min ye sato a y'o sɔrɔ halisa an bɛ se ka to halisa ani a ka wuli ka jɔ ka cɛsiri kɔnɔ commune kɔnɔ don bɛ se ka lafiya cogo min an y'a ye Ala hinɛ Moribo la a ka taabolo kɔnɔna na don min yann'a ka ban a ka bɔli laban je me rappelle bien a don a kɛra jumadon dɔ sɔgɔmada fɛ dix heures o y'a sɔrɔ a man kɛnɛ a ye wele bila kunnafonidilaw ma n ma fili Seyidu yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ o y'a sɔrɔ Droit la musokɔrɔba dɔ bɛ yen a bɛ san bi saba ou bien san mugan b'a ka du kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko a ta tɛ du u taara du min la musokɔrɔba ɲɛji sera a ma a ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka yɔrɔ ɲini musokɔrɔba ye ka so in jɔ ka ban pewu a don a kile taara di juma min fɛ dix heures an taara kile di a yɛrɛ bɔra min o y'a sɔrɔ a fari lafiya a taara kile di a nana don a ma bɔ o kɔfɛ bilen banni kɛra min ye o sibiri nima fɛ ka jigin dimasi la a ka baara tun ye ka mɔgɔ logement soko a y'o kɛ an y'a ye Seyidu ka wulikajɔ la an y'a mɛn k'a fɔ ko fana i n'i ka partenaires a ye dɛmɛ kɛ mɔgɔ ye min ye Ngabakɔrɔ Droit commune kɔnɔ min ye soko la yala Seyidu bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna o kɛnɛ kan yala kisɛ b'a la wa
Musa an bɛ Ala fo k'Ala barikada ka an bangebaaw fo i ye soko min fɔ Moribo ka baaraw kɔnɔna la a sera ka du jɔ i y'a fɔ cogo min na aw kɛra seere ye parce que Moribo tun bɛ baara o baara kɛ kunnafonidilaw tun bɛ kɛ seere ye u tun bɛ yen kɛnɛ kan soko min n'i da don a la n'o ye ɲabilen ka so ye modibo a y'o baɲumankɛtɔn ɲini parce que musokɔrɔba tun bɛ gɛlɛya kɔnɔ tun bɛ gɛlɛya kɔnɔ donc modibo y'a ye k'a fɔ musokɔrɔba bɛ gɛlɛya kɔnɔ a n'a ka denbaya donc a ye partenaires ɲini ka se ka so jɔ ka di musokɔrɔba ma so niveau la a ma dan o ma logements sociaux min bɛ yen ni dagaba mɔgɔw olu b'a kɔnɔ ala barika la modibo y'o partenaires ɲini parce que a y'a ye k'a fɔ san o san bozo minnu tun bɛ bada la dagaba la donc u ka sow bɛ bin a sera ka bozo sanse bozo fa o fa tun bɛ dagaba la a sera ka donsoman soso ɲini ka taa sariti fɛ ala barika la bi bozo b'u ka so kɔnɔ bozo daga la tu aladen y'o fɔ i bɛ i senda i ka ɲɛmaa de sen da nɔ la donc n ye partenaire minnu fɔ minnu sera ka ji d'an ma mais jiko in n tɛ se ka jiko in datugu eh, foli ni waleɲuman dɔn ni n ma o bonya lase an ka maire ma n'o ye agali ye agali sise eh, parce que jiko kɔnɔ anw bɛ baara kɛ foroba kɛnɛw de kan foroba kɛnɛ ninnu dun a kalifalen bɛ ale de la ale de bɛ foroba kɛnɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi mɔgɔ fana tɛ se ka baara kɛ foroba kɛnɛ ninnu kan n'ale ka yamaruyaw tɛ don min an sera a ma k'a fɔ an ye baɲumankɛ tɔn dɔw sɔrɔ u bɛ fɛ ka na jiw se an fɛ yan donc euh, a ye ko vraiment o ye bonya dan ye euh, ni olu m'an accompagner olu tɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ parce que o y'olu ka kɛta ye ni olu m'a kɛ ni ala nana anw garisɛgɛ a la Donc ale bɛ se ka an accompagner ni fɛn o fɛn a b'o kɛ ɛɛ parce que n'an bɛ forage ninnu sen an bɛ yamaruya sɛbɛn de ɲini mairie la n'o ye maire ye ale de b'an yamaruya n'o ye autorisation d'installation ye pour que an ka se k'o kɛ donc a ko k'ale n'an k'an mago bɛ kɛmɛ la ale b'an ka bila la a b'o kɛ ka d'an ma donc an b'a fo la dan tɛ foli min na en même temps an bɛ an ka cɛba dɔ fana fo n'o tun ye maire ye ni commune un maire dankan tun don premier adjoint n'o ye baɲini sangare ye ala ka hinɛ ni silamɛ fure bɛɛ lajɛlen na an fana sera ale ma parce que an ka château dɔw bɛ yen olu tun ye bamakɔ châteaux ye mais an ka wulikajɔw la n'an ka partenaire an sera k'olu sama ka na n'olu y'an fɛ yan olu fana autorisation pour que ka se k'o sigi fo bamakɔ maire dɔ ka o di an sera baɲini ma a ko ko nin kuma tɛ taa ko fila donc nin hɛrɛ kuma ye nin fana b'olu ka wulikajɔ kɔnɔ donc a fana b'an ka bila la su ani tile n'an mago b'a la an ka na donc an tun mago bɛ papiye fɛn fɛn na baɲini y'o bɛɛ bila an ka bilaw la donc an sera ka olu papiyew sɔrɔ a bolo vraiment an b'a fo ala ka hinɛ ni silamɛ furu bɛɛ lajɛlen na olu yɛrɛ kɔnɔna na an ye a yira la k'a fɔ ni a mago b'a dɔ la a ko vraiment a mago b'a la donc ala barika la an sera ka château fila an y'o d'a ma segu a ko an ka taa kɛ segu an bɔra yan ka taa fo segu ka taa baara ninnu kɛ yen segu bamanankin na an ye kelen kɛ yen segu ATTbugu an sera ka château kelen kɛ yen ka kɛ k'a ban o b'an ka château tan ani naani o b'a dafa tan ani wɔɔrɔ la donc vraiment an b'o maire fila fo dan tɛ foli min na i ye baara minnu fɔ i n'a fɔ n'o ye soko ye an ka partenɛriw u bɛ an dɛmɛ baloko la u b'an dɛmɛ jiko la u bɛ an dɛmɛ soko la so tɛ mɔgɔ minnu bolo u bɛ dɛsɛ bɛ mɔgɔ minnu na n'u t'u dayirimɛw sɔrɔ u b'olu dɛmɛ muso cɛ sabagatɔw minnu cɛw alalajarabiw sɔrɔ u cɛw fatura ka den fitininw t'u bolo b'olu fana dɛmɛ a dɛmɛw volew ka ca an ka baaraw kɔnɔnaw la an bɛ se k'a fɔ an sera ka so kelen jɔ parce que an ka partenɛriw y'a ɲininka K'a fɔ u bɛna so fila di an ma donc an bɛ dɛsɛbagatɔw jateminɛ mɔgɔ minnu bɛ yen ni se t'u ye donc siyɔrɔ ko ka gɛlɛn u ma an bɛ so jɔ ka d'u ma fi sabililayi u tɛ dɔrɔmɛ kelen bɔ donc ala barika la an n'u ka wulikajɔw la an sera ka so jɔ d'une valeur de cinq millions ka di an ka komini den dɔ ma n'o ye ngolo fanɛ sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ solokɔnɔ ma donc an y'a jateminɛ k'a fɔ sodennin bɔgɔsonin fitinin tun b'a bolo a n'a ka denbaya de bɛ si o kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen sokurunin kelen donc an y'a ye k'a fɔ ale n'a kan kan donc an ye an ser'u ma bonya kɔnɔ u y'an kunbɛn karama la donc an sera ka so jɔ ka d'a ma maison équipée de don a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ka d'a ma so bɛ jɔ ka ban ani ɲɛgɛn fila donc so kɔnɔna ni minɛn minnu kan kan olu bɛ d'a ma euh, ani pano donc an sera k'olu kɛ ani an ka partenaire ka wulikajɔw la de raison pour laquelle euh, n y'o fɔ mɔgɔninfin n'i ye ladamuko ɲuman sɔrɔ mɔgɔ n'i ye ɲɛmaa ɲuman sɔrɔ a fana bɛ baara dusu don e kɔnɔ a bɛ baara ɲɛ yira i la en même temps commune an bɛɛ ka commune don ala y'an sigiyɔrɔ bɛn gabakɔrɔ de ma donc anw bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ a la sedu samakɛ n'a tɔw parce que baara ma kɛ cogo o cogo nin na an tɛ se ka nin baaraba minnu fɔra ni an b'an ka jeunesse fo an ka jeunesse sɛgɛnbali ɲinabali an n'olu de ye nin wulikajɔ ninnu kɛ su fara tile kan sɔgɔmadaw fɛ an bɛ bɔ an bɛɛ lajɛlen an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛna an kunsin yɔrɔ minnu ma an bɛ taa nin baara ninnu kɛ vraiment an b'an profiter k'an ka jeunesse bɛɛ lajɛlen fo eh, hali ni minnu m'a kɛ ka weleweleda kɛ u ye u ka na an ka baara kɛ commune ye adamaden n'i ye min kɛ i sigiyɔrɔ la n'i ye min kɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ o de bɛ fɔ n'i ye min k'i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ala b'i sara o de la donc vraiment an b'an ka jeunesse fo k'u waleɲuman dɔn Sedu samakɛ bamanan ko ten ko fura dɔnkolonkɛla n'a dɔnɲumankɛla a bɛɛ kun ye kɔɲɔmuso ka sɔrɔ ye ɛɛ an bɛ don min na ko bi e bɔra ka baaraba baaraba minnu fɔ ala ni i ka leadership ani denmisɛnninw ka wulikajɔ sabati k'a fɔ aw bolo tɛ faso baara la n'o ye mɛriya ye ou bien depiteya nka aw tɛ aw ka faso aw t'aw sigi te min na ka min a baara bɛ minnu bolo k'olu kɔrɔfɔ a seko min ye ka taa dɛmɛ ɲini ka na aw b'o baaraw kɛ nka an y'a ye an ka jateminɛ caman ye maa caman bɛ n'u ye nin baara ninnu sɔrɔ n'u ye nin dɛmɛ ninnu sɔrɔ u b'a ɲɛsin u yɛrɛ fɔlɔ ma mais an bɔra k'i ka dɛmɛ fɛn fɛn mɛn an m'a mɛn ko so jɔra samakɛ samakɛlaka ye an m'a mɛn ko sedu taara château yɛrɛ turu i ka du kɔnɔna na ou bien sedu taara so jɔ i yɛrɛ ye an m'o kuma mɛn ala sedu an ma se k'o fɔ mɛn parce que caman b'a ɲini k'a k'i yɛrɛ i yɛrɛ ye fɔlɔ ye ka ɲinɛ fantan ni fɛn kɔ sedu i bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna o la an bɛ se ka min f'o la adamadenya jɔn n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ i bɛ ala lajɛ n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ i b'i yɛrɛ kun lajɛ k'i bɔkolo lajɛ mɔgɔ minnu bɛ ne dɔn k'a fɔ ko n bɛ nin baara ninnu sɔrɔ ko n bɛ taa n'a ye n ka so o mɔgɔ tɛ yen ni jeunesse min bɛ baara kɛ k'a fɔ ko i bɛ nin fɛn kelen d'u ma k'u bɛ taa n'a ye u ka so o mɔgɔ kelen tɛ u la parce que an bɛɛ lajɛlen ko commune de bi an bɛ se k'a fɔ nin château kelen a tɛ samakɛla duda la fɛn minnu fana bɛ sɔrɔ a kelen a tɛ samakɛla kɔnɔ parce que an ko commune de an ko adamadenya an ka se ka ɲuman kɛ bɛɛ lajɛlen de ye i n'a fɔ an ka ɲɛmaa n'o ye modibo danbele ye ale sera k'a kɛ cogo minnu na komini ka se ka yiriwa komini ka se ka fɛnw sɔrɔ minnu ye nafama fɛnw ye euh, sinon n'i y'an ka baaraw ta an tun bɛ se ka fɛn minnu ta ka don n'a y'an ka so ka sɔrɔ mɔgɔw mɔgɔw ma bɔ a kalama o ye balow ye balo euh, n'i y'an ka selijan tɛmɛnen ta min tɛ nin seli min tɛmɛna sisan euh, an ka partenaires ye malobɔrɔ kɛmɛ wɔɔrɔ u y'o kɛmɛ wɔɔrɔ kɛmɛ wɔɔrɔ u y'o di an ma ka tila fantanw ni ɲɔgɔn cɛ ala barika la an ye bɛɛ lajɛlen wele ni min bɛ mɔgɔ dɔn min dɛsɛ bɛ min na dɔɔnin ni min bɛ mɔgɔ dɔn baloko gɛlɛya bɛ minnu na i ka n'u tɔgɔ da an ma an bɛna balo in tila an taara ni balo ye terrainba la n'o ye balontan terrainba min bɛ gabakoro ekɔliso kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka malobɔrɔ kɛmɛ k'a da fiɲɛ la ka tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra ala ɲɛna a kɛra mɔgɔw ɲɛna minnu n'a ka kan an sera k'a di olu ma donc parce que an ka partenaires y'a fɔ an ɲɛna cogo minnu na se tɛ mɔgɔ minnu ye an k'olu dɛmɛ ni olu sera k'a di anw ma anw yɛrɛ ka kan ka kɛ olu ye donc an ka kan ka kɛ a kɛcogo la
seydou an ka waati bɛ ka sɛnsɛn ka gɛrɛ a bɛ to miniti tan ani wolonwula ye miniti tan ni wolonwula na an bɛ n'o fanba kɛ min ye an bɛ don min na ko bi min ala hinɛ modibo danbɛlɛ la farikolo ɲɛnajɛ tun ka d'a ye kosɛbɛ n'i ko farikolo ɲɛnajɛ o ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan en un mot modibo tun ye maa ye min ye ka sifinnakaw fara ɲɔgɔn kan se ka min y'u nisɔndiya k'u bila min ye yiriwa sira kan k'u don jamana baara la o tun ka d'a ye kosɛbɛ o siratigɛ fɛ a kɛlen mɛri san o san vingt-deux septembre a tun b'a fêter gabakoro droit komini kɔnɔna na balontan tun b'a la ɲɛnajɛ wɛrɛw tun b'a la nka balontan in vraiment san san a tournoi tun bɛ da yan ni vingt-deux cɛ kalo fila kɔnɔ dɔrɔn tan ni fɛn bɛ ta ni n ma fili a yɛrɛ ye siɲɛ saba siɲɛ naani k'a la yan n'a ka fatuli cɛ nka ala y'a kalifa minɛ aw minnu b'a kɔ aw ko a y'i sen da yɔrɔ min n'a ma dɛsɛ a bɛ tɛmɛ o la o la an bɛ don min na ko bi a fana a ye ntolatan ninnu daminɛ n'o ye vingt-deux septembre coupe mémorial modibo danbɛlɛ ni n ma fili ɲinan ta y'a tako duurunan ye san duuru a kɔ nka ɲinan ta an y'a ye ɲinan ta baara a bɛna fɔ a bɛ ka daminɛ min ye retard la dɔɔnin yala gɛlɛya misɛnnin jumɛn yɛrɛ b'a bolo baara in kɔnɔna na san duuru in kɔnɔ a ye gɛlɛya misɛnnin jumɛn sɔrɔ a fo ka taa se ɲinan ta ma an y'a kibaru mɛn ko min a ka kan ka daminɛ kari nata n'o ye dimanche ye unhun yala a ye gɛlɛya misɛnnin jumɛn sɔrɔ balontan kɔnɔ ani balontan bɛ se ka mun fɔ an ye n'a kow kan d'accord o ɲininkali diyara n ye komi wagati bɛ boli an nɔfɛ euh, n'an y'an sigi ni kɛnɛ ninnu kan k'an k'an ka adamadenw kunnafoniya euh, baara dɔw la sani n ka n'i ka ɲininkali la fo problème t'a la je peux dire que gabakoro komini ala y'u kunnadiya denmisɛnninw na denmisɛnnin minnu ni baaraw dusu b'u kɔnɔ nin yɔrɔ in na n bɛ n jɛɲɔgɔn fo n'o ye baco bagayogo baco ka se a n'a tɔw bɛɛ lajɛlen ma an n'an ka partenaire dɔw bɛ yen n'o ye Al Amali ye u sera k'a lajɛ u ye ɲininka n'a y'a sɔrɔ eh, ala ka so mhm. n'o ye misiri ye misiri n'u bɛ se k'o dɔ jɔ an fɛ yen mhm. ko kɛnɛw b'an bolo mhm. eh, juma misiriw fana an mago b'o la donc ala barika la bi eh, min valeur bɛ taa miliyɔn kɛmɛ fila misiri miliyɔn kɛmɛ fila miliyɔn kɛmɛ fila o misiri o baara daminɛna ni ala man ka jɔn jɔ na an tɛ san kelen ni kalo wɔɔrɔ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala sɔnna inauguration bɛ kɛ misiri miliyɔn kɛmɛ fila miliyɔn kɛmɛ fila juma misiri o bɛna jɔ dɔrɔn kɔnɔ nana a baara daminɛna o baara daminɛna ala barika la baara bɛ en cours an ka partenairew u ko misiri dɔrɔn tɛ u bɛ na ni ambulance fana ye k'a bila misiri kɔnɔ pour que an ka banabagatɔw n'an ka furew u ka se ka lase u lase yɔrɔw la joona donc olu baaraw bɛ senna en même temps o partenaire kelen ninnu an sera ka an ka CESCOM CESCOM belebele dɔgɔtɔrɔso voilà o fana valeur o ka bon parce que a n'a minɛnw bɛɛ lajɛlen de don dugumala ni sanfɛla o fana bɛ taa miliyɔn kɛmɛ naani na 400 millions 400 millions a y'o fana sɔrɔ an y'o sɔrɔ ala barika la o papiyew ani mairie cɛ an y'o papiyew bɛɛ lajɛlen labɛn an y'a bɛɛ di partenairew ma mais an ka jamana bɛ dankan min na bi n'o ye gɛrɛntɛ minnu b'an kan ni wari bɛ na mali kɔnɔ a ka suma donc kɔmi dɔgɔtɔrɔso in wari a ka girin a nali o de y'a sumaya dɔɔni mais ni ala ma basi kɛ inshallah an m'a fɔ ala ɲinɛ ma a baaraw bɛna daminɛ donc i da se balontan min ma an y'a ye k'a fɔ Modibo a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ coupe Modibo Dembele a sera k'o da siɲɛ naani a bɛ komini la ɲɛnajɛ a bɛ komini denmisɛnninw bɔ yoliyoli la wulafɛlaw la bɛɛ bɛ taa yɔrɔ sɔrɔ balontan terrain na donc Modibo y'o coupe da San naani on peut dire que coupe in bi alihamdulilayi a ɲɔgɔn coupe belebele ka dɔgɔ ala y'ale garisɛgɛ k'a da san naani ala nana Modibo ka min ji dɔgɔya ne ni n tɔw an y'a ye k'a fɔ vraiment ni Modibo taara ale tun bɛ komini ɲɛnajɛ anw b'a kɔ yan ni Modibo dun tun bɛ balo la a bɛ continuer ni coupe nin ye fo ka taa fɔ min kɛra hali n'a tɛ mɛriya la donc an fana ye coupe nin tɔgɔ yɛlɛma k'a kɛ tasibila ye ka ɲɛsin Modibo ma ala barika la Modibo fatu ɲinan y'a san duuru ye an ye san naani kɛ a la ne ni n ka organisateur tɔw ala barika la ɲinan an bɛna ta ko duurunan kɛ n'o ye coupe feu Modibo Dembele ye a cinquième édition donc i ye min fɔ c'est vrai a bilara retard la dɔɔnin parce que ni mɔgɔw hakili b'a la juillet kalo kɔnɔnaw la san o san ka taa tile tan ka taa tan ni duuru la an bɛ baara ninnu daminɛ mais min y'a bila retard la o ye ɲɔgɔn faamubaliya ye dɔɔnin an ni ɲɔgɔn cɛ mais o ye denmisɛnninya yɛrɛ taabolo ye o ye jeunesse taabolo ye an ka keleya ɲɔgɔn na baara la o de ka ɲi mais an kana keleya ɲɔgɔn na juguya la o de man ɲi mais an b'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma o de y'an bila retard la dɔɔnin mais ni ala ma basi kɛ le 20 Dimanche nata le 20 juillet 2025 Modibo ka coupe tako duurunan a nun bɛ don dimanche nata in, dimanche nata, yala a kɛ bɛ ka labɛn jumɛn sabati? an ye labɛn minnu sabati parce que san o san an bɛ ɲɛ kura de di Modibo ka coupe ma n'i y'a lajɛ an ka commune kɔnɔ bi on peut dire que médailles attestation de reconnaissance an bɛ koba minnu kɛ kɛnɛ kan an y'u multiplier cette fois ci donc euh, ni ala ye finali jira an na komi an bɛ finali tan ka bɛn ni an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya don ye n'o ye 22 septembre ye i n'a fɔ Modibo tun b'a kɛ cogo min na hakilinaw caman bɛ an na donc euh, mɔgɔw minnu ma se kɛnɛ kan ni ala sɔnna a ma n'u ye min ye o bɛ somɔgɔ sama bɔ dimanche dimanche nata inchallah an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Gabakoro ballon terrain na min bɛ mairie kɛrɛfɛ u y'a don baara ni dimanche tɛmɛna don o don sa match bɛ yen ni dimanche tɛmɛna don o don wula match bɛ yen parce que équipe bi saba ani équipe fila de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc o ye san o san kuma dɔ la an ta équipe bi naani mais an y'a ye ɲinan wagati kɔrɔn kama an y'a kɛ équipe bi saba ani fila donc olu de bɛ na masaran ka sokɛ taara donc terrain na yen ni ala ye minnu se finale la Donc 22 septembre don an n'olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen ni Ala sɔnna donc ni koba tɔ minnu fana bɛ yen mɔgɔw bɛ o ye terrain kan inchallah ni Ala sɔnna Seyidu merci merci beaucoup an b'a fɔ Ala hinɛ a ni silamɛ fure bɛɛ lajɛlen na o b'a to an bɛ segin ka na min ye Moribabugu i y'a fɔ cogoya min na Moribabugu Gabakoro droit jɛlen bɛ kaburudoba min na ɛɛ Seyidu ka kuma na a y'a fɔ Modibo a ye wulikajɔ kɛ a n'a jɛɲɔgɔn k'a clôturer ɛɛ an y'o baarabaw ye nka an ye waati dɔ kɛ min ye samiya selen an y'a ye kogo yɔrɔ dɔ kun bira kogo yɔrɔ dɔ bilen an y'a ye i ye commission dɔ sigi k'a fɔ ko ka kogo ninnu wuli an t'a dɔn a ko bɛ to ka jumɛn na yala kogo ninnu sera ka wuli wa a sera k'a nɔ labila wa ala barika la an bɛ ala fo ka an ka maɲumanw fo Modibo ye clôture min kɛ kaburudo la samiya kɔnɔ a fan min bɛ ka taa euh, bayan fan fɛ ji fanga nana bonya a ma k'a bin a binnen an ka kin denmisɛnninw bɔra euh, bɛɛ lajɛlen an bɔra an taara a lajɛ Mais an y'a ye k'a fɔ baara minnu hakilinaw tun b'an na n'an k'an bɛ baara nin kɛ ten a bɛna kɛ tɔkajɛ ye ji bɛ tila ka na bin donc nin yɔrɔ la an bɛ an ka ɲɛmaa dɔ bɛ yen n'o ye cɛkuta jabate ye nin bɛɛ lajɛlen b'a dɔn leto an b'a fo k'a waleɲuman dɔn leto sera kɛnɛ kan a ko c'est vrai n'an k'an bɛ nin baara in kɛ tan kogo in bɛ bin Donc a ye entrepreneur dɔ wele kɔmi olu ka baara ye dugukolo baaraw ye o nana lajɛ a ye étude kɛ dugukolo la k'a lajɛ k'a fɔ k'a fɔ baara siman hakɛ minnu bɛ don a la baara in bɛ kɛ cogo minnu na a y'olu ɲɛfɔ leto sera ka musaka bɛɛ lajɛlen ta ka kogo in wuli parce que ji bɛ boli sira o sira fɛ n'i ma soubassement ɲɛnama k'a la a laban i ka baara bɛ kɛ fu ye donc cɛkuta jabate n'u b'a fɔ ma leto a sera ka baaraw ta fanga la ka entrepreneur sara ka musaka bɛɛ lajɛlen bɔ ka se ka baara in kɛ k'a ban bi o tɛ kaburudo la kogo min tun binna a wulila a jɔla
ayiwa kuma kuncɛ kuma na i bɛ folikan jumɛn ta ka ɲɛsin gabakɔrɔ droit cɛ n'a muso denmisɛn ni makɔrɔba an bɛ don min na bi i bɛ se folikan jumɛn lase u ma
Euh, musa an bɛ folikan min lase gabakɔrɔ cɛ a muso mhm. a mɔgɔkɔrɔba denmisɛnnin an b'a bɛɛ fo mhm. dan tɛ foli min na mhm. parce que ala y'an sigiyɔrɔ bɛn gabakɔrɔ ma gabakɔrɔ ye dugu dumanba ye komini dumanba don parce que ni ressource ta i b'a fɔ min ma sɔrɔ nacogo o caman bɛ gabakɔrɔ komini kɔnɔna na ɛɛ mais ni ala ma u garisigɛ ka don mairie kɔnɔ euh, hakilinaw caman bɛ yen a labaaraliw ka gɛlɛn mais an ka to ala kɔ k'an ka duguden bɛɛ lajɛlen fo an b'an ka dugutigi fo nin yɔrɔ in na yan an ka alimamiba n'o ye mustafa mariko an b'a fo an ka dugu conseil bɛɛ lajɛlen k'a ta mɛri la ka na conseil la n b'u bɛɛ fo dugu cɛ fara muso kan fɛn o fɛn ka hakili ye komini ɲɛtaga ye an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ an denmisɛnna ka tɔw ye an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an ka baara kɛ baara de ka ɲi adamaden i ka bɔ n'i ka saya cɛ n'i ye min kɛ o de bɛ fɔ o de bɛ ye donc an ka komini nin bila bɛɛ lajɛlen ɲɛ an ka komini nin bila fɛn bɛɛ ɲɛ an ka komini jɔli dusu an k'o ta adamadenya tɛ taa ɲɔgɔn faamubaliya kɔ hali nɛn ni ɲin minnu bɛ ɲɔgɔn kan da kelen kɔnɔ olu bɛ sigi ɲɔgɔn kan don dɔw la mais a t'u bɔli kun bɔ ɲɔgɔn kan ka kuma kuncɛ an bɛ jamana min kɔnɔ bi musa bɛɛ lajɛlen b'a kalama dekun bɛ jamana in kɔnɔ an ka finitigilakaw minnu bɛ fanga la an b'a ɲini finitigilakaw fɛ baaraw ka se ka teliya en même temps k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i fanga fara ɲɔgɔn kan an ka général d'armée n'o ye asimi goyita ye ka se k'a dɛmɛ a ka baaraw la hakilina minnu bɛ yen an ka se k'an fanga di ɲɔgɔn ma jamana wɛrɛ t'an bolo ni mali tɛ an b'a ɲini ala fɛ gɛlɛya min bɛ mali kan a banbaga ye ala ye yarabi ala k'a ban bi ayiwa seyidu samakɛ an b'i yɛrɛ fo k'a fɔ ko an mago b'i la bi an kana kuma min ye wulikajɔ min kɛra mori fɛ ala hinɛ ani fo ka na se aw mun ye layidu ta a kɔ k'a fɔ a cɛsiri a b'a tɔ lase ni fɔ n'a dɛsɛra ka na bi baroko kan k'i fo k'i waleɲuman dɔn k'i ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen fo maa minnu n'i ko su a ye bɔ u b'i kɔ n'i ko tile a ye bɔ k'u fo k'u waleɲuman dɔn seku n'a nɔfɛmɔgɔw ani